martin manton anali jaji wotchuka ku america anagwira ntchito ndi mapulezidenti 4 kuyambira 1916 up to 1939 mu nthawi imeneyi makoti amachita chinyengo mwachitsanzo amalimbikitsa child labor analetsa freedom of speech 1923 ufulu wa ntchito kwa azimayi unachotsedwa kunali jim crow malamulo osala anthu akuda martin manton ngati chief justice ku america anachita dismiss recovery plan ya president franklin roosevelt patsogolo pake zinadziwika kuti munthu ameneyu anali wakatangale amagwirizana ndi maloya ndikumalandira ndalama mwachinyengo history imatiuza kuti anadya ndalama za maklianti more than 20 million dollars
tikunena kuti ku malawi kuno chimene chativuta kwambiri ndi kusalemekeza ndalama imene munthu walipirira msonkho bwana anthu amene akudandaula msonkho anthu amene akupanga zichani zichani onse aja salipira msonkho akufuna koma akaona kuti msonkho wawo ukugwira ntchito yoyenerera amafunitsitsa atalipiranso zambiri chifukwa akuona zimene zikuchitika
kwa zaka 22 manton was one of the best judge ku america koma zitadziwika kuti amachita katangale anasanduka prisoner kuyambira 2024 malawi human rights commission ikufufuza majaji akatangale ndikunena pano miyezi 13 no result pa nkhani ya mmwenye wa banki anachita apilu mamawa chigamulo chinabwera masana tsiku lomwelo and someone is telling people majaji alibe chinyengo akuluakulu malamulo omwewo anamanga norman chisale lero akuwagwiritsa ntchito kumasula chimwendo in addition maloya ndi majaji amene anapangisa kuti chisankho chibwerezedwe 2020 ndi omwewo apangisa kuti mmwenye wa banki awine mlandu mwachidule amagwirizana zochita before judgment mbuyomu mlandu wa chisankho 3 february 2020 mmwenye wa banki 3 february 2026 as malawians we can just create 3 february corruption day chifukwa majaji akafuna kuba akugwiritsa ntchito 3 february ku america kunali loya thomas chadbourne samaluza milandu amagwirizana ndi majaji kuwapatsa ndalama leronso tili nawo maloya amene akuchita zimenezi chifukwa ndi zosatheka dziko muno olakwa kukhala dpp zoberangwira henry musa tadikira mutharika and even chisale anakhala kulimandi wina akangotola pangolini wapamula mlandu akumugamula ku ndende 10 years malawi congress party inaba mabiliyoni aboma akuti ayi musamange that is okay ndiye akubwera ndi chigamulo chopusa boma lipereke matrilioni kwacha kwa mmwenye wa banki tiwauze majaji amenewa kunena kuti apm alibe ndalama zoseweretsa koma ku malawi kuno ikafika ndalama ya boma ndalama ya msonkho ndalama yochokera kwina timakagwa nayo dovu kuti tiyidye mwa unkhuluku ndikuganiza ngati kuti tinayiwala kufika pomayiwopa ndalama ija chifukwa wina wake wazunzikira kukanyamula matumba kuti ndalama imene ija ayilipire iweyo kuti ungokhala pansi nkupanga corruption nzachabe ife ndiye timanena kuti mmene a president anenera pa central government kuti salola corruption ifenso ku local government sitilola corruption
akuluakulu majaji amenewa amazolowera 2020 atangotenga boma chakwera anawakwezera salary kunena kuti ayi salary takuonjezerani komanso muzilandira us dollars panali jaji anagamula kuti chilima ndi chakwera apasidwe ma billion that was almost 7 billion zimene anapasidwa chilima ndi chakwera atagamula choncho jaji ameneyi anamutumiza ku united kingdom ngati high commissioner zaka 5 za chakwera ndalama zogulira mafuta ndalama zogula mankhwala azipatala ndalama za toll gate ku mera ku nocma cr20 mabiliyoni ndi matriliyoni zinabedwa akhoti anakhala chete ndikabwera pano ndikumanena kuti malawi is a sick nation its not a joke
mundikhululukire kuti zipolopolo za nkhondo imeneyi zakupwetekani pokudikiritsani mma filling station so malawi is a sick nation majaji amagwirizana ndi maloya ndikumalandira ndalama kuchokera kwa maklayant akalandira ndalama amagamula kuti ayi achakwera ndi achilima muwapase 7 billion that is okay patsogolo pake akutenga jaji amene agamula zimenezi ndikumusankha kukhala high commissioner kumuthokoza leronso agwirizana ndi mmwenye mlandu wa 2006 agamula kuti mwenye ameneyu apasidwe matrilioni kwacha kuchokera ku boma cholinga chawo majaji amenewa pali share auza kuti it's fine akakupasani 7 trillion ife titengapo 2 trillion alemere ngati momuja anachitira ndi mlandu wa chisankho chifukwa mlandu wa chisankho majaji amenewa analemera now timapempha APM ndalama zimenezi musalipire malawi congress ikadzawa mboma 4040 adzalipira okha right now tiyeni timange misewu tigule mankhwala zipatala mafuta azipezeka ma filling station and moreover amalawi akhala osangalala osati tizimvera majaji kutenga ndalama za misonkho tizipereka kwa mmwenye wakuba